agus seilbh thar n-ais ag Wolfe Tone. Isteach go fada le Jennifer Nic an Bhaird. Deis aici siúd an ceann san tiománta isteach. Sin dhá cheann mear as a chéile. B'imreoir fanacht í Lisa Ní Chuinneagáin. Uillinn ghéar go maith ansan ag Clár Ní Bheirn. An ceann san treoraithe isteach. Tá na scóir ag teacht anois. Obair mhaith ansan i measc na dtosaithe is imeachtaí Lára Ní Bhaoill. Tá sí plúchta istigh. Éiríonn léi é chur chun tosaigh. B'fhéidir go bhfuil deis anso ar chúl ag an deireadh. Thar an trasnán ag Laoise Nic Fhionnlaoich ach bhí ana-dhíograis ag Lisa Ní Chuinneagáin. Beirt laistigh chun pas a thabhairt ag an deireadh. Tá sé imithe isteach go fóill le Ailbhe Nig Othartaigh agus tá sé thar an trasnán aici. Naomh Columba gafa chun tosaigh. Nig Othartaigh. Pas cliste arís go dtí Niamh Ní Bhaoill. Tuigeann siad iad féin go maith. Ní Bhaoill anois. Leis an deasóg. Tá sé sin aici! Á, sárchúilín arís. Féach sciorradh ó Lisa Ní Chuinneagáin. Beidh an tarna deis aici. Agus an ceann san curtha isteach agus thar an trasnán ansan ag an lántosaí Róisín Nic Coiling. Oibrithe isteach anso dtí Lia Nic Ruairí. B'fhéidir go bhfuil deis ar chúilín. Tá sé sin níos fearr. An tarna cúilín tráthnóna ag Lia Nic Ruairí ansan. Niamh Ní Bhaoill anso agus leis an deasóg mar atá déanta níos túisce. Tá sé sin seolta thar an trasnán. An tríú cúilín ag. Pas a thabhairt thar n-ais agus spás anois ag cumann Bhulf Tón. Deis ar scór an ceann san treoraithe thar an trasnán ansan ag Muireann Ní Gharraí. Go dtí Lára Ní Bhaoill. Uillinn ghéar go maith anso ag Clár Ní Bheirn ach tá an ceann san treoraithe isteach ag an lántosaí arís. Gluaiseacht iontach amach. Ó tá sé sin glan tugtha uaithi agus bronnta na seilbhe. B'in deis ar chúl an ceann san ag an deireadh díreach thar an trasnán ag Niamh Ní Bhaoill ach an cic amach glan imithe thar shúile Chlár Ní Bheirn. Cliste ansan, roinnt imreoirí ag teacht aníos ag an deireadh, Lára Ní Bhaoill agus an ceann san ag an gcosantóir ag an deireadh, Lára Ní Bhaoill. Níos fearr ón tús ag Naomh Columba agus deis ar scór eile, an ceann san oibrithe isteach agus thar an trasnán ag Aoibhinn ón deichiú nóiméad ar aghaidh, geall leis. Agus deis anois le teacht ag Kate Byrne an ceann san tiománta isteach thar an trasnán. Lucht bainistíochta Naomh Columba. Ag Cumann Wolfe Tone, Clodagh Ní Chearúil. Pasanna gearra, b'fhéidir go bhfuil seans scórála anois, an ceann san tiománta isteach, sin níos fearr! Rófhada agus ag an deireadh éasca ag Laoise Nic Fhionnlaoich é sin a bhailiú. Tá sé imithe ar strae agus tá sé ag an deireadh neadaithe sa líontán. Tone, brú ansan. Sin lántosaí arís, éiríonn le duine tabhairt fé scór, an deis seo ag Róisín, an ceann seo níos fearr, scór aimsithe ansan aici. Foighne atá lucht bainistíochta ag rá leo ansan, deis ag Alana Ní Bhaoill, iarracht ard, iarracht chruinn aici siúd, ó sárchúilín ag an mbean lár páirce ansan. Ceann san ag taisteal leo, tá sé imithe isteach sa líontán, tá an cúl aimsithe ansan ag Niamh Ní Bhaoill agus sin. Naomh Columba an-láidir ar fad ansan. Lisa Ní Chuinneagáin, cluiche maith imeartha aici siúd agus scór eile ansan aici. An tarna cúilín aici siúd, níl aon fhreagra ag Cumann Mhuineachán. Imeartha aici siúd go maith agus go leor den pháirc clúdaithe arís. Cinntiú na pasanna iontacha isteach anois di. Ailbhe Ní Dhochartaigh, deis ar scór eile. Sin an difríocht. Féach an cur chuige iontach ar fad ag Naomh Columba agus iad ag teacht sa tóir ar scór na breise. An ceann san ag Laoise Nic Fhionnlaoich agus tá sé aici ach an Ní Chuinneagáin anois. Smacht go hálainn istigh, deis ar scór eile ach an cuaille buailte. Ach is cuma é sin, thar an trasnán ag Caitríona Ní Néill. Tá ceiliúradh go maidin chun a bheith i nGleann Cholm Cille, an corn, Corn Raidió na Gaeltachta, tugtha leo ansan ag Naomh Columba.